Anois ar an líne den chéad uair ar an gclár tá Antóin Ó Cléirigh, Príomhoide Scoil Oilibhéir sa Chúil Mhín. A Antóin, fáilte go dtí an clár. Hi Dan, go raibh míle maith agat as cuireadh a thabhairt dom. Ok, a Antóin, tuigim go bhfuil tú agus an fhoireann i Scoil Oilibhéir ana-ghnóthach na laethanta seo. Agus labhróidh muid faoi chúpla rud mór atá á dhéanamh agaibh i gceann tamaill bhig. Ar dtús, ar mhiste leat beagáinín insint dúinn faoi stair Scoil Oilibhéir agus roinnt de na mórchéimeanna atá tógtha agaibh thar na blianta? Bhuel, cá dtosóidh mé? Is dócha Bhí gluaiseacht sa tír ins na seachtoidí, oideachas a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. B'in gluaiseacht a bhí ar fud na tíre ach tharraing Mícheál Ó Muircheartaigh, mar a tharlaíonn sé, tharraing sé féin agus grúpa tuismitheoirí le chéile agus thosaigh siad le Gaelscoil thíos i mBaile Bhlainséir, áit a bhfuil, áit a bhíodh. an stáisiún na nGardaí ansin in aice le Supervalu agus bhíodar ag bogadh timpeall ansin ar feadh tamaillín ach ansin i 1983, sílim, fuair siad an suíomh seo sa Chúil Mhín, suíomh álainn i measc na gcrann agus plandaí agus tá sé chomh glas le, tá sé cosúil le scoil tuaithe go háirithe i rith an tsamhraidh agus táimid anseo ó shin i leith. Maidir le saghas mór imeachtaí sa scoil, is dócha, tá go leor bainte amach againn is scoil an-bheag sinn, i gcomhthéacs Átha Cliath 15 ar ndóigh, agus tá go leor bainte amach againn ó thaobh spóirt, ó thaobh ceoil, ó thaobh rince, na gnéithe éagsúla cultúrtha is dócha. Ansin bhí Gráinne Uí Chaomhánaigh mar phríomhoide an chuid. is mó den am sin ar fad agus d'éirigh Gráinne as cúpla bliain ó shin agus tá mise san oifig ó shin agus is dócha thosaigh an Bord nua liomsa in 2015 agus shocraigh an Bord gur gur mhaith an rud é comhairliúchán poiblí a dhéanamh saghas le le fáil amach go díreach cad dó a sheasann Scoil Oilibhéir agus Cad ba cheart dúinn a bheith á dhéanamh le go mbeadh fís shoiléir againn agus go mbeadh luachanna soiléire againn agus go mbeadh 'fhios ag daoine go bunúsach mar a deirim cad dó a sheasaimid? Agus rinneadh rud an-chuimsitheach ansin nach mór dhá bhliain ó shin anois. Agus tháinig cúpla rud ar ais. Is dócha an chéad rud ná go raibh dea-cháil ar an scoil. An rud dara rud is dócha ná go raibh idir dhaltaí agus thuismitheoirí, bhí siad ana-shásta leis an scoil agus d'osclaíomar é seo amach don phobal máguaird ar fad. Ní díreach páistí na scoile anois, bhí iar-dhaltaí i gceist, iar-thuismitheoirí, bhí grúpaí fócais, bhí ceistneoirí ar líne. Rinneamar iarracht bheith teagmháil a dhéanamh leis an bpobal ginearálta so bhí deis ag muintir na háite, nach raibh aon bhaint acu le Scoil Oilibhéir fiú, a gcuid tuairimí a nochtadh i leith na háite. Agus mar a deirim, bhí sé an-dhearfach, tháinig go leor rudaí ar ais ag rá, you know, go raibh dea-cháil ar an scoil, go raibh cáil ar an scoil gur éirigh go maith linn go hacadúil, go raibh cáil ar an scoil gur bhaineamar rudaí amach ó thaobh spóirt, ó thaobh ceoil. Ach chomh maith leis sin, tháinig sé amach gur, go raibh an tuairim ann go raibh sé nach mór dodhéanta áit a fháil sa scoil. So, shocraigh an Bord le, sorry, is dócha chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb sin, em, shocraigh an Bord go ndéanfaimis, go nglacfaimis leis an dara sruth le go mbeadh, gur scoil dhá shruth a bheadh ionainn ach le tacaíocht na Roinne, em, mar ní theastaíonn uainn, saghas, a bheith ag dul ó bhliain go bliain gan fhios againn cad tá ar siúl. Tá muid ag iarraidh go mbeadh an Roinn Oideachais sásta tacú linn is a rá 'tá an t-éileamh ann' agus tá an t-éileamh ann. Gach, tháinig sé ar ais go láidir faraor ins an chomhairliúchán chomh maith go raibh an-chuid, an-díomá ar go leor daoine nár éirigh leo áit a fháil sa scoil dá bpáistí. Agus bíodh sé, is dócha, fíor nó bréagach nó ceart nó mícheart ach tá's againn féin, tá's ag gach duine, tharla sé gach uile bhliain. Chomh fada is táimse anseo tharla sé nach raibh, nach rabhamar in ann áit a, áit a thabhairt do gach duine agus níl, nílimid ag caint, b'fhéidir, ar duine ná beirt, táimid ag caint, ag brath ar an líon, ar deichniúr, dáréag, nach mór fiche duine, fiche páiste gach bliain nach raibh, bhí siadsan ag iarraidh oideachas trí mheán na Gaeilge a fháil agus ní rabhamar in ann freastal orthu mar, tar éis dúinn glacadh le deartháireacha, deirfiúracha, Blianta áirithe ní bhíodh mórán áiteanna fágtha so shocraigh an Bord Bainistíochta gur cheart dúinn mar scoil sa phobal, ní scoil phríobháideach sinn, ach gur cheart dúinn ár ndícheall a dhéanamh freastal ar éinne a bhí ag iarraidh oideachas trí mheán na Gaeilge a fháil dá bpáistí. So táimid i lár an phróisis sin anois. Tá. is dócha go dtuigfidh tú féin is rud an-chasta é sin leis an Roinn agus caithfidh tú, is tógann sé am is dócha ach tá an Bord Bainistíochta tiomanta freastal ar an bpobal máguaird chomh fada agus is féidir linn. Look, ní féidir linn agus tá súil agam go mbeidh an dea-cháil sin ar Scoil Oilibhéir i gceann deich mbliana agus go mbeidh an t-uafás daoine ag iarraidh áit a fháil sa scoil. You know, ach, I mean, ní féidir linn glacadh le trí rang nó ceithre rang gach bliain, em, ó thaobh na teanga de agus rudaí mar sin de, ach mar scoil agus mar Bhord Bainistíochta táimid sásta glacadh leis an dara rang amach anseo chun an deis sin a leathnú amach d'éinne. Em, tuigfidh tá, tá sic an tsaoil, tá an Ghaeilge ag fás agus fuair fás, tá na Gaelscoileanna ag fás, ach an rud atá ag tarlúint anois, má abraimis gur thosaigh saghas an ghluaiseacht is mó de ins na seachtóidí, Tá an-chuid páistí, tá an-chuid daoine fásta anois, tá brón orm, a d'fhreastail ar Ghaelscoileanna iad féin. So tá méid na ndaoine le Gaeilge líofa tar éis fás agus fás agus tá siadsan ag iarraidh an rud céanna a fháil dá bpáistí anois. So tá sé sin a chur an-bhrú ar Ghaelscoileanna. Ní díreach sinne, tá's agam as a bheith ag caint le príomhoidí Gaelscoileanna eile, tá gach Gaelscoil faoi bhrú ó thaobh iarratais do na naíonáin. Is deá-nuacht é go bhfuil an dara rang ag dul ar aghaidh ó mhí Mheán Fhómhair seo.
Agus ar ndóigh, an féidir liom just a bheith soiléir faoin taobh sin, tá muid, tá an, beidh dhá rang naíonán againn an bhliain seo chugainn. Sin de bharr an éilimh eisceachtúil ar fad, ar fad a bhí ann i mbliana. Thar, tarlaíonn sé ó am go ham go nglacaimid leis an dara rang naíonán. B'fhéidir deich mbliana ó shin bhí rang dúbailte againn agus b'fhéidir, breis is deich mbliana roimhe sin, bhí rang dúbailte againn. Mar uaireanta Ní féidir leat, tá, bíonn an méid sin daoine ag déanamh iarratas agus tá, don bhliain seo chugainn, tá spás againn sa scoil, tá seomraí againn, is féidir linn glacadh leo. Don bhliain ina dhiaidh, níl spás sa scoil. So caithfidh an Roinn Oideachais teacht agus tacú linn má táimid chun leanacht ar aghaidh leis. So táimid ag glacadh leis an dara rang don bhliain seo chugainn ach ní hin le rá go mbeidh an dara rang gach uile bhliain amach anseo mura dtagann an Roinn ar bord.
OK, so tá sibh ag lorg foirgneamh nua ón Roinn, an bhfuil? N'fheadar an foirgneamh nua atá ag teastáil nó díreach go gcuirfidís leis an bhfoirgneamh seo. Ní ailtire mé, ní innealtóir mé, níl fhios agam cad é an réiteach is fearr ar an bhfadhb sin. Tá fhios agam nach bhfuil muid ag iarraidh a bheith ag bogadh ó, agus tuigimid le gach, tionscnamh mar seo bíonn tamaillín caite ins na botháin réamhdhéanta agus mar a tharla sé bhí mé i scoil, bhíomar thiar i gConamara labhróidh mé leat faoi sin ar ball ach bhí mé i gConamara an tseachtain seo caite agus bhíomar ar cuairt ar scoil agus bhí seomra réamhdhéanta acu agus bhí sé go hálainn. Bhí sé go hálainn, bhí sé geal, bhí sé fuar nuair ba cheart dó bheith fuar, bhí sé te nuair ba cheart dó bheith te, bhí sé go hálainn agus Nílim ag caitheamh anuas ar na botháin réamhdhéanta ach mar Bhord Bainistíochta, mar a deirim, nílimid ag iarraidh bheith ag dul ó bhliain go bliain ag iarraidh fáil amach, bhuel, an gcaithfimid bothán eile a fháil don bhliain seo chugainn nó cá gcuirfimid na ranganna seo. So, táimid, táimid sa phróiseas sin faoi láthair agus is próiseas é, tuigimid é sin, ach tá an Bord Bainistíochta ag iarraidh go ndéanfar é seo ar bhealach córasach céimniúil seachas díreach mar. tionscnamh ad hoc. Tagann athrú ar chúrsaí. Ok.
An bhfuil a ndóthain spáis agaibh chun an scoil a dhúbailt?
Em, bhuel, aríst, sin rud le hoibriú amach ag an, idir an Roinn Oideachais agus an Bord Bainistíochta. Ach an bhfuil tú, caint ar spás?
Eh, spás chun, like, má tá tú chun an dara rang a chur isteach gach bliain, like, tar éis roinnt blianta, bheadh an, an líon daltaí sa scoil a dhúbailt, déarfainn. So, like, sa n-áit ina bhfuil sibh anois, is dea-áit, that, agam ar an áit. An bhfuil a ndóthain spás ar an sórt gcampas chun an líon de seomraí ranga a dhúbailt thar na blianta atá amach romhainn? Em, bhuel, is dócha gan dul isteach sna mionsonraí ansin, tá, tá spás anseo. Em, tá bealaí éagsúla, I mean, you know, ní hé go mbeadh, agus mar a deirim, Ní hé go mbeadh 240 páiste sa bhreis ag iompú suas thar oíche, tuigeann tú fhéin, ach tá spás anseo agus tá féidearthachtaí fiú mórthimpeall na scoile anseo ach tá sé sin ar fad le plé leis an Roinn agus arís tá muid ag iarraidh go mbeidh an Roinn sásta tacú linn agus like níl éinne ag iarraidh nach mbeidh spás do pháistí, tá sé sin soiléir, ní dhéanfadh sé aon chiall. So, faoi láthair, ceapaim féin go mbeidh spás, go mbeidh spás. Tá tú ag caint ar, you know, am sosa, am lóin, rudaí mar sin, is féidir é sin a bhainistiú, tarlaíonn sé sin go minic hmm. in an-chuid scoileanna. Ach, yeah, agus tá campus álainn againn agus táimid ag iarraidh sin a chaomhnú.
So beidh sibh ag lorg, tá sibh i mbun próiseas chun infheistíocht réasúnta mhór a fháil ón Roinn Oideachais like ionas go mbeidh na ranganna sa bhreis ar fáil, like an é sin, tá sin ag tarlú, an bhfuil? Bhuel tá, yeah, tá an próiseas sin tosnaithe leis an Roinn agus Um, okay. Just mar a deirim, tá sé fadálach, tá sé casta. Um, okay. Ní fhaigheann tú freagraí thar oíche agus tuigimid é sin tá, tá an-chuid scoileanna sa tír. An bhfuil sibh ag lorg eh, ag an bpointe seo tacaíocht ó na polaiteoirí áitiúla faoi nó, nó bhfuil sibh sórt ag déileáil leis an Roinn amháin? Um, faoi láthair táimid Is dócha, you see, faoi láthair táimid ag iarraidh an bhliain seo chugainn a eagrú agus a bheith cinnte go bhfuil na, na hacmhainní againn le, le glacadh leis an dara rang naíonán. Um, amach anseo tá clár oibre agus clár tógála ag an Roinn Oideachais a chríochnóidh an bhliain seo chugainn ceapaim. Um, so níl muid mar chuid den chlár sin mar Tharla sé seo le bliain go leith anuas nó mar sin ach is dócha, gan dul isteach go mion sna sonraí mar a deirim, tá, an rud ná go bhfuil an Bord tar éis an cinneadh a dhéanamh é seo a dhéanamh má tá an Roinn sásta tacú linn so is próiseas é sin.
Is dea-nuacht é agus tá fíorshúil agam go bhfaighidh sibh an infheistíocht ón Roinn Oideachais. B'fhéidir go dtiocfaidh mé ar ais chugat i gceann roinnt míonna nó an bhliain acadúil seo chugainn má tá aon nuacht agaibh ó thaobh an tionscnaimh, you know. Yeah, tá súil agam go mbeidh scéal againn, yeah. Just tá ceist amháin eile agam. Antain, Tuigim go mbeidh sibh i Scoil Oilibhéir ar bhur laethanta saoire don samhradh go luath agus tuigim go raibh bliain, mar a dúirt Siubhán, gnóthach agaibh i mbliana. An féidir leat beagáinín a rá dúinn faoi na himeachtaí is mó spéise a rinne sibh sa scoil i mbliana ó thaobh na bpáistí de agus beagáinín faoi cad atá pleanáilte agaibh sa scoil sna seachtainí atá amach romhainn? Ó, bhuel, cá dtosóidh mé? Look, leagaimid an-bhéim ar pháistí gníomhacha agus ní hé you know níl muid ag glacadh páirt in aon chlár speisialta ná aon rud ach mar shampla gach uile pháiste sa scoil déanann siad ar fad ocht seachtainí rince Gaelach déanann siad ar fad ocht seach déanann siad ar fad bhuel an cúpla seachtainí ióga déanann siad ar fad cúpla seachtainí zumba déanann siad ar fad trí bhuel téarma iomlán de pheil Ghaelach agus d'iomáint. Déanann siad an rang corpoideachais leis an múinteoir ranga sa mhullach ar sin, ar ndóigh. Déanann gach páiste sa scoil, ó rang a haon ar aghaidh, déanann siad ocht seachtainí ceachtanna snámha. Bíonn na hardranganna, bhuel fiú ó rang a haon ar aghaidh arís, bíonn siad ag rith cúpla uair sa tseachtain. Téann na múinteoirí, tá na múinteoirí thar a bheith tacúil agus téann siad ar fad ag rith leo. Glacann siad páirt in rud, rang a cúig is a sé, glacann siad páirt in rud darb ainm Marathon Kids so ritheann siad marathon thar cúpla thar cúpla mí agus bíonn lá mór ansin i Seantrabh i Staid Morton ansin chun é sin a cheiliúradh. Tá rang a sé thiar ar an gCeathrú Rua i gConamara, sin nós atá againn agus nach bhfuil ag mórán scoileanna a thuilleadh. So cúrsaí mar sin is a leithéid, téann rang a sé, siar go Conamara ar feadh deich lá gach uile bhliain. Agus bíonn siad á múineadh againn. Ní hé go dtéimid ann chun iad a thabhairt go hionad eachtraíochta nó rud éigin mar sin. Fanann siad leis na mná tithe. Is tá sé díreach cosúil leis an taithí a bhíonn ag déagóirí i rith an tsamhraidh. Fanann siad leis na mná tithe. Tá oifigí againn ar cíos agus seomra ranga againn ar cíos agus múinimid iad thiar ann. Caithimid na tráthnónta ar an trá. Má fhéachann daoine ar Twitter againn, sin at Scoil Oilibhéir, feicfidh siad tá sé lán de ghrianghraif faoi láthair de na himeachtaí atá ar siúl acu ag Rang a Sé thiar. Agus tá sé sin thar a bheith tábhachtach mar thaithí dos na páistí sin. Ar ndóigh. Feiceann siad an Ghaeilge mar theanga bheo an phobail. Cloiseann siad daoine ag labhairt sna siopaí as Gaeilge, cloiseann siad daoine ag tabhairt amach don mhadra as Gaeilge, cloiseann siad páistí ar chomhaois leo féin ag siúl na mbóithre, ag screadadh ar a chéile i nGaeilge, ag argóint lena chéile trí Ghaeilge. Ach chomh maith leis sin, tagann forbairt ollmhór shóisialta orthu. Is mór an rud é a bheith as baile ar feadh deich lá agus tú 12 bliain d'aois. Agus tá an saol athraithe ó bhíomar ag dul go dtí an Ghaeltacht ag a dó dhéag. Tá an, ó tá tá an saol iomlán difriúil anois agus is mór an rud an na páistí seo, foghlaimíonn siad an t-uafás fúthu féin, fúthu féin agus faoi dhaoine eile agus foghlaimíonn siad conas maireachtáil le daoine eile. Is rud thar a bheith tairbheach agus tábhachtach don scoil é. Tá deacrachtaí leis ar ndóigh agus tá an t-ádh linn arís, tá foireann dochreidte tacúil againn. I mean tá tá beirt, triúr múinteoirí tar éis, Seachtain iomlán dá saol a thabhairt suas, le dul siar go Conamara agus ní bhfaighidh siad aon airgead breise ón Roinn Oideachais ná aon ní mar sin, chun a bheith ag obair fiche ceathair uair a chloig in aghaidh an lae leis na páistí seo chun aire a thabhairt dóibh. Agus ansin tá na múinteoirí anseo ag a baile, bíonn orthu bearnaí a líonadh anseo agus ansiúd, bíodh dualgais chlóis i gceist nó traenáil na foirne. So, is rud. ollmhór don scoil ar fad é agus tá na, tuigeann na tuismitheoirí gur rud an-mhór don scoil é agus bíonn na tuismitheoirí an-bhuíoch agus tuigeann fiú tuismitheoirí na ranganna eile gur rud suntasach tábhachtach é seo. Líonann sé sin mé le le mórtas caithfidh mé a rá, bím chomh sásta iad a fheiceáil ag teacht ar ais tar éis deich lá agus iad tar éis foghlaim. Ansin ar ndóigh bíonn an chomaoineach agus an cóineartú agus rudí móra sin i saol na scoile. Beidh Rang 5 ag dul ar thuras thar oíche mar saghas mar ullmhúchán don turas Rang 6. Ó thaobh ealaíne de, bímid ag glacadh páirt Tá an t-ádh linn, táimid anseo cúig nóiméad ón Draíocht so bíonn deis againn dul síos go dtí na ceardlanna ealaíne ansin go minic agus fiú níos fearr fós má tá Imeacht éigin bookáilte ag scoil, mura n-iompaíonn an scoil sin suas ar chúiseanna éagsúla, cuirtear glaoch orainn agus bímid in ann rith síos. So faighimid an faighimid an t-uafás freastal ar Draíocht agus caithfidh mé a rá, tá an leabharlann ansin thar a bheith tacúil linn agus fiú, tá, bímse agus mar mhúinteoir agus mar phríomhoide Gaelscoile, ar ndóigh, bíonn súil. agam ar na rudaí seo ach tá an leabharlann anseo i mBaile Bhlainséir thar a bheith tacúil do scoileanna uimhir a haon agus thar a bheith tacúil don Ghaeilge uimhir a dó. Cuirtear an-chuid imeachtaí dátheangacha agus imeachtaí trí Ghaeilge ar siúl agus you know bímid bíonn lucht na Gaeilge tapaidh go leor gearáin a dhéanamh nuair is gá ach ba cheart dúinn é sin a aithint agus é a mholadh freisin.
Agus just cúpla ceist bhreise as barr mo chloigeann. An mbíonn sibh ag úsáid an linn snámha freisin? Yeah, téimid fós go dtí an linn snámha. Táimid faoi láthair, tá rang a trí, ceathair, cúig, sé ag dul ann gach seachtain. Déanann siad daichead nóiméad ceachtanna. Tá an-áthas orm a rá gur féidir le gach páiste sa scoil nach mór snámh anois. Ok. Nuair a deireann tú go mbíonn na daltaí ag foghlaim rince Gaelach, an ciallaíonn sé sin freisin sórt céilithe chomh maith?
An dá rud. Bhuel, bíonn céilithe againn mar scoil ag ócáidí éagsúla, abair, abair, oíche Shamhna, um chás Sheachtain na Gaeilge, ar ndóigh, agus bíonn bíonn céilithe againn mar scoil ann go céile agus i mbliana do Sheachtain na Gaeilge tháinig go leor scoileanna eile anseo agus bhí céilí ollmhór againn ach so déanann siad is rincí rincí rincí céilithe níos mó ná rince Gaelach abraimis ach foghlaimíonn siad rince na set rince na rincí seite agus foghlaimíonn siad rincí Gaelach agus tagann múinteoir isteach chun iad sin a mhúineadh. Múinteoir le, ar ndóigh, le le cáilíocht agus le scileanna nach bhfuil ag gach múinteoir eile sa tír. Yeah, tá déanaimid mar a deirim is scoil bheag sinn tá sé uaireanta cuireann sé brú orainn bheith ag glacadh páirte i ngach uile rud um, ach ceapaimid gur gur fearr é sin agus gur fearr a bheith faoi bhrú gnóthach seachas páistí ina suí timpeall mar ní bhíonn suim ag gach páiste sa pheil Ní bhíonn suim ag gach páiste sa cheol. B'fhearr linn gan an bhéim a leagan ar an spórt go huile is go hiomlán agus neamhaird a dhéanamh ar chúrsaí cultúrtha agus cúrsaí ealaíona. Agus chomh maith leis sin, b'fhearr linn go mbeadh páistí ag glacadh páirt sa spórt agus go bhfaighidís deis imirt, is scoil bheag sinn. Faigheann gach páiste deis imirt. Bímis, bímid ag imirt in aghaidh scoileanna eile agus ní bhíonn ach Rang 6 ag imirt agus bíonn Rang 3, 4, 5 agus 6 ag imirt linne. Agus tá rudaí le foghlaim ansin chomh maith do pháistí, you know. Tuigim go bhfuil an-baint agat le cúrsaí CLG. Ag caint faoi rince nó céilithe, is cuimhin liom dul chuig na Coláistí Samhraidh sa Ghaeltacht nuair a raibh mé i mo dhéagóir agus ag déanamh na céilithe gach lá you know agus bheadh mé chomh sásta má raibh mé in ann gach damhsa a dhéanamh má raibh sé foghlamtha agam. So, ceapaim go bhfuil sé iontach go bhfuil daltaí chomh óg ná sin in ann foghlaim faoi cén chaoi a dhéanann tú an damhsa seo nó an céilí sin. Tá sí go hiontach, you know. Bhuel, mar a deirim, look it, is sa Ghaeltacht a d'fhoghlaim mise na rincí céilí ar fad agus tá go leor eolas agam anois Ní hé go bhfuil mise ag iarraidh dul agus an Corn Domhanda a bhuachan don Rince Gaelach, nílim ag iarraidh go mbeadh na páistí maith, an, is dócha an dearcadh atá agamsa air. Tá scoileanna rince amuigh ansin agus glacann siad páirt sna comórtais agus caithfidh gach cos a bheith san áit cheart ag an am cheart, caithfidh na lámha a bheith mar sin. B'fhearr liomsa go mbeadh gach páiste sa scoil seo in ann dul tríd na rincí sin cosúil leis an nGaeltacht nuair a bhíomar óg agus go mbeidís ábalta i gceann deich mbliana a bheith ag cóisir áit éigin nó a bheith ag ócáid éigin istigh sa chathair go mbeadh a fhios acu conas Ballaí Luimní a dhéanamh nó Ionsaí na hInse nó Baint an Fhéir nó Tonnta Toraí, go mbeadh na rincí sin ar eolas acu agus go mbeidís in ann Ní chaithfidh siad a bheith 100 fán gcéad foirfe ach go dtuigfidh siad na gluaiseachtaí agus go dtuigfidh, go mbeidh tuiscint acu ar na rudaí seo. Agus sin, tá na páistí thiar i gConamara anois agus tá siad á dhéanamh gach uile oíche agus ag, you know, tiocfaidh siad ar ais agus beidh Tonnta Toraí agus Droichead Átha Luain agus cúpla rud ar eolas acu. Bhain mé an-taitneamh as na céilithe sna cúrsaí, sna coláistí samhraidh sa Ghaeltacht. Chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, a Antóin, is dea-nuacht é nach bhfuil, go bhfuil an Aonad Gaeilge Coláiste na Tulchann oscailte anois. Nach bhfuil? Tá, yeah, tá, go bhfios dom tá ag éirí go maith leo agus tá cuid dár dár ndaltaí fhéin tar éis tosnú leo. Um, look, a- bímse sásta mar is dócha aon rud uh, a chruthaíonn deiseanna labhartha, deiseanna teanga don Ghaeilge sa cheantar seo is maith an rud é. Um, má tá tuismitheoirí ábalta freastal ar scoil béal dorais leo, Is maith an rud é. Tá an t-ádh linn. Tá an-ghaol againn le Scoil Chaitríona, tá an-ghaol againn le Coláiste Mhuire agus beidh, amach anseo, an-ghaol againn le Coláiste na Tulchann. Tá foirgneamh breá acu. Bhí mé thuas ansin. Tá gach rud ag féachaint go maith so guím gach uile bheannacht orthu siúd chomh maith.